cɛ in bɛ san bi wɔɔrɔ ni fila voilà Mhm. ne furula ne bɛ garijɛgɛ sɔrɔ musomanin mais de kɔɲɔ kɛra an ye onze jours de kɛ ɲɔgɔn kan a taara faransi donc a taalen ye sisan ɛɛ depuis a ma taga donc an ye onze jours kɛ ɲɔgɔn kan ne t'a jogo dɔn ko in karabara quoi ne e tun bɛ marakadugu yɛrɛ la ne cousine dɔ de bɔra faransi ne taara o bila marakadugu la Donc yanni ne ka na u ye fɛnw bɛɛ kɛ k'a ɲɛnabɔ an nana lundi dɔrɔn jeudi kɛra kɔɲɔ ye o yɛrɛ ne murutira ko in na ne ko ayi ne tɛ taa ko in na quoi i m'a ye donc musokɔrɔba sɔrɔ ne ba y'a ganse bɛɛ ye donc ne ye musokɔrɔba y'a essayé k'a bɛ fɛn kɛ mardi ko ne ka sigi jabi ni fɛnw ka da ne ko ayi ne ma sɔn fo lundi de ko jabiw bɛ da ne nana don min yɛrɛ ne ma sɔn mardi de ne sɔnna o y'a sɔrɔ a y'a kɛ kuma ye quoi k'a essayé k'a bɛ kasi ne dun filɛ ne ne ba a ka ko ka gɛlɛn ne ma quoi donc ne ma sɔn ka ji bɔ a ɲɛ la a y'a essayé ka kasi a kasira yɛrɛ quoi ne ko ko n'o don ko ne t'a fɛ i ka kasi ne kama ko mais ko ne bɛ taga ne ne y'a fɔ fakɔrɔba minnu ɲɛna ne ko ko ne tɛ taa olu ko ne bɛ sa k'a ne bɛ sa de ko ne bɛ taa donc ne ye ala minɛ ne taara donc a ye faw ka furunafolo di a ma baw ka furusirifiniw d'u ma Ɔ kɔɲɔ kɛlen yani kɔɲɔ ka kɛ faw y'a fɔ a ɲɛna ko awɔ ko n'ale taara k'ale bɛ furusirifiniw di fo sisan furusirifiniw ma di ne jiginna den yɛrɛ filɛ nin ye san kelen ni kalo wolonwula de la donc a ye san fila de kɛ faransi a nalen filɛ nin ye sisan ko ne ma ko ne ka taga a bɛ a tɛ ne wele a tɛ kalo wari ci ne ma foyi foyi ne ni n den an dun bɛ du min kɔnɔ duba de don dix heures ni de bɛ yen dumuni kuma dɔ la hali ne k'a sɔrɔ k'a dun ne t'a sɔrɔ ka dun ne ni den ɔ ne bɛ se ka sigi o la cogo di ne bɔra ne taara faso la ne nana n ba fɛ o bɛ kuma ko ne tɛ sigi ko ne bɛ bɔ ne bɛ bɔ kɔngɔ de bɛ ne minɛ ou bien fɛ a tɛ dépense foyi kɛ ne ne ma a denkɛ dɔ de bɛ ne b'a fɔ ko waa kelen di ko waa fila di kalo wari yɛrɛ kun y'a jɔ waa duuru a kun b'o ci a y'a jɔ a mɛnna ne kɛlen k'a fɔ n ko sanko den sɔrɔla n'a b'a lajɛ ka dɔ fara a ye waa wolonwula di ma kalo fila de kɔnɔ depuis o bɔra la a y'a tigɛ pewu den bɛ ne bolo den ka couche safunɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ de la ne bɛ duba de kɔnɔ ah, ne sisan a gana gana ne ɲɛ b'a la a tɛ ka ban a tɛ ne wele dɛ ni ne m'a wele fo ni den banana ne bɛ taa n den peut-être dɔ bɛ ne bɛ taa fara fura bɔ ne ko a n ko karisa n ko den man kɛnɛ dɛ n ko n bɛ taa fura bɔla ye a bɛ wari di ɔ ne kɔni ala ko cɛ ni ne banana ou bien ni den banana dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ ordonnance san a kɔni a bɛ furaw san mais fɛn min ye wari ye k'a di ne ma a tɛ parce que a tɛ ne wele yɛrɛ o de bɛ ne tɔɔrɔ quoi a tɛ ne nɛgɛ foyi foyi foyi foyi ni ne mako b'a la sisan ou bien ni ci min bɛ yen dɔrɔn a banna ou bien ne ko allô somɔgɔw dun kɔni basi tɛ du kɔnɔ den dun kɔni basi t'a la a b'a tigɛ n'a y'o kɛ a bɛ se ka deux semaines kɛ kalo kelen a tɛ ne wele mɔgɔ bɛ vidéo kan kan ten furusiri fini ma bɔ foyi ne ka so ma dilan foyi ma kɛ depuis ne furula matelas min dalen bɛ o de bɛ duguma k'a fɔ k'a se a se t'a ye wa ou bien jeunesse n t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don quoi ban de don wa ne kɔni ko k'a tɛ ne fɛ donc ne yɛrɛ ko in kun man di ne yɛrɛ mais sisan ko filɛ yɔrɔ min ka kuma surunya ne ko ne tɛ ko in na yɛrɛ de ni ne siɲɛ fila de ne b'a fɔ ko ne t'a la mais o bɛ ka ne nɛgɛn ko ne ka taga sisan faw bɛɛ bɛ ka kuma quoi ko ne ka taga de musokɔrɔba yɛrɛ kumana a fɛ hali ne ka denwuli la ne jiginna nin cɛ ma fini tigɛ ka di n ma denwuli tile wolonwula i bɛ naji dun quoi mɔgɔw ye naji dilan ka di n ma tile naani de kɔnɔ e ma wari di mɔgɔ ma jɔn bɛna duba kɔnɔ jɔn bɛna ka wari bɔ ka naji dilan ka di muso ma

N kɔmi a ma ɲɛ ne ba bɛ k'a fɔ ne ka taga mais ne tɛna foyi f'a ɲɛna ne yɛrɛ ye n den dabɔ mais ne bɛ taa den to a bolo ne min bɛ ne kun sisan dɔrɔn ka boli ka taa mais ni cɛ ɲininka cɛ b'a fɔ k'ale bɛ wari di ne ma ale bɛ wari minnu di n ma ne ma fɔ wa kelen di ne yɛrɛ o yɛrɛ bɛ ka bɛn nasɔngɔ ma yɛrɛ hali den ka kusi sɔngɔ kusi ne b'a ta juru de la n'o wari bɛ sɔrɔ ka di baara de don safunɛ kun la hali ne kɛra ka ne ko n ka fini ko ne tɛ safunɛ sɔrɔ ka fini ko ne bɛ fini safunɛ juru ta bitigi de la k'e bɛ faransi depuis a ma taa ale de ko ne ma ko n'ale taara ko ale bɛ to ka kalo wari ni fɛnw ci ne ma ne ni n sinamuso ninnu an an bɛɛ de bɛ salon kelen kɔnɔ olu si ma ne tɔɔrɔ soko yɛrɛ ma ne tɔɔrɔ furusiri fini yɛrɛ ma bɔ o ye baw ka devoir de k'o kɛ mais olu m'o kɛ olu ye ne ta ka ne d'ale ma ne yɛrɛ sɔnna n ba de kama ne y'o de fɔ n ko n'i y'a ye ne ye minnu kɛ ala ni ne ba sababu mais ne ba tun fa ne faw bɛɛ bɛ ka fɔ ko ne ka taga de fɛn o fɛn mana kuma bɛɛ bɛ ka fɔ ne ka taa k'a bɛ ne ka dépense kɛ mais ne filɛ yɔrɔ min sisan ne ko ko ne t'a la yɛrɛ yɛrɛ de ne t'a la ne t'a fɛ ka taga ko kana don tuguni quoi ka taga ka tila k'a fɔ k'i bɛna bɔ tuguni donc ne ka décision ta ne ko ko ne t'a fɛ ka taga yɛrɛ yɛrɛ de an ka ko bɛɛ dabila quoi mais ne ka minɛnw bɛ yen ne ko minɛn ko yɛrɛ u ka tɛ ni ko dabilala wagati min ka ne ba fana ko sisan k'ale ka minɛn bɛ nɛgɛ kɛsu dɔ kɔnɔ k'a ka wari san fini ninnu ka bolo kɔnɔ kɔni fini kana tiɲɛ ne ka minɛn bɛɛ bɛ du kɔnɔ parce que ne bɔra ka taa an ka so ne fari bɔra fana ne taara o fɔ o kɔnɔna lasa ne ne mugu jira kɔnɔ ne ko n ka kɛ parce que a tɛ ka ne a tɛ ne wele min yɛrɛ kɛ o de bɛ ne tɔɔrɔ hali ne y'a wele ko ne bɛ baro k'a fɛ a tɛ se n b'a wele ka baro ni fɛnw k'a fɛ mais mɔgɔ min da a bɛ fɛn ko a tɛ kuma quoi ne yɛrɛ ma se ka foyi faamu a tɛ dépense kɛ muso ne kelen tɛ dɛ ne fɔra muso naani de kɔ yen ne ko ŋɔni jogo t'e la o ni bɛɛ bɛ se ka cogo ka taga ne yɛrɛ taara ne ye mun ne ye n bɛrɛbɛn muso ninnu bɛɛ ma parce que a bɛɛ ka kɔrɔ n'o bɛɛ bɛ ne sɔrɔ den ale ko ko ne ma ale bɛ ka ne sanga muso minnu ma ye musokɔrɔbaw de don u denw bɛ yen u burankɛw bɛ yen u denmuso kɔrɔbaw bɛ yen u denw ka a denw ka kɔrɔ ni ne ye cɛ in hali a lagare ka kɔrɔ ni ne ye olu bɛɛ bɛ faransi donc olu bɛ ko ne taara olu mun sɔrɔ k'olu bɛ ka vie ko mun na ko ne tɛ se ka vie ne n'olu bɛ se ka vie cogo di olu m'u tile kɛ ka tɛmɛ ko sisan olu filɛ u ka hɛrɛ kɔnɔ mais ale bɛ ne n'olu sanga ɲɔgɔn ma cogo di k'olu bɛ du ba kɔnɔ k'olu tɛ ka vie olu bɛ ka fini don olu bɛ ka dumuni kɛ ale yɛrɛ de ka du don mais a kɛlen ka balimaw bɛɛ de ta k'u bila yen ale jɔ ni du fɛn bɛɛ o ka ɲi parce que anw fɛ marakala u b'o kɛ

Ɔ tagara kɛnɛ ne fana taara denmuso dɔ fɛ ne ye tile joli kɛ o tanti dɔ de wuli kɛ olu ba ka lagare ko ne ba ko n'a ma wuli k'a jɔ kɔmi bɛ se k'a den labila to k'a da t'a la fɛn fa da t'a la hali kɔɲɔ bɛ kala anw fɛ a filantɔ ɲɔgɔn denkɛ kɔɲɔ denmuso kɔɲɔ uniforme musow bɛɛ y'a tigɛ wax ni bazin ne y'a fɔ cɛ ne bɛ min fɔ ko ne k'an débrouiller ye a dɔn y'a fɔ balimamuso ka i kɔrɔkɛ fila fana ka débrouiller fana ko ko ne taa jɛnɛ de kan ko k'an débrouiller ne y'a fɔ ba ɲɛna o y'o kɛ yɛlɛ ko ne k'an débrouiller ko ne bɛ baara de la o kɔnɔna la ne ba ko a ma sisan ko n'a tɛ wari ci ne ko n bɛna wari jigi ta n ba bolo kan ne ba ye waa tan di ne ma ne taara n ka fini san uniforme san bazin san kɔɲɔ don k'an labɛn k'an ka fɛn bɛɛ kɛ kɔɲɔ don sɔgɔma ka na waa fila di ne ma cɛni nana ne sinamuso ye waa fila di ne ma ko cɛ ko ten ne ko waa fila jɔyɔrɔ jumɛn bɛ kɔɲɔ la ale ko ko kɔfɛ k'ale y'o ne ba ka waa tan di fo n filɛ yɔrɔ min waa tan ma di kɔɲɔ kɛlen ni sisan jɔyɔrɔ de bɛna san kelen sɔrɔ

i ba ye mun de fɔ ne ba yɛrɛ tun y'a fɔ ne ale tun y'a fɔ ne ta ko ne ko f'a ka furusirifini ninnu bɔ k'a ni ale a ka ne ka yɔrɔ labɛn jɔn o la ko ne bɛ taga jɔn de bɛ k'i jagoya sa i ka taa ne faw i fa kelen pe juma a bɛ yen o bɛ n fakɔrɔba dɔ don o bɛ marakadugu la dɔ fana bɛ faransi fulaw kuma fɔ kelen bɛ yan o kelen yɛrɛ ko k'ale da t'a la parce que ne ko n ko ma n ko hali ni ne taara n ko ne kɔni tɛ to yen ɔ ko ne y'ale kan sɔsɔ k'ale tɛ

Donc minnu bɛ furu minnu ye furu siri olu de bɛ k'a fɔ ko f'i ka taa wa, awɔ, ayiwa, ɛɛ monsieur Lenko, anhan, e ko di sisan i y'i denmuso lamɛn i bɛ mun de fɔ a ye, nin ka gɛlɛn dɛ, i bɛ micro ta, nin ka gɛlɛn yɛrɛ de, i bɛ yɔrɔ min na nin ye, nin ka gɛlɛn, n'i yɛrɛ ye si yɛrɛ lajɛ nin ye Nin ka bon dɛ parce que u tɛ diɲɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ u tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ nin ka bamunanfini yɛrɛ bɛ ban farala yɛrɛ a bɛ ala minɛ ka taa di u ma o tɛ problème ye foyi ma dafa la tɔw bɛ yen u ma dafa ka taa muso bila ten jamakulu la ni denmisɛnnin de don ka taa sigi a ba filaw ni fɛn mamuso filaw cɛla yen nɔ nin ka gɛlɛn dɛ Lamini

ala k'an bɛ sɔrɔ ma eh, ne ba i balo i kɔrɔmuso dɔw bɛ yan ah, ayi ne de ye n ba ka musoman fɔlɔ ye ne kɔrɔkɛ kelen de bɛ ne de ye fɔlɔ musoman fɔlɔ ye i t'i balima na dɔ wele i n'o ka kuma i k'i fɛta yɛrɛ yɛrɛ fɔ a ye a ka kuma n'i ba ye Sinon nin ko in laban cogo tɛ nin na dɛ. Ne ba wulila k'a jɔ sisan ne ba de bɛ kuma la sisan yɛrɛ kuma yɛrɛ tɛ ne bolo mais faw ni ne baw de bɛ kuma la sisan. Ayi a ka di ba ye hali bi de. Hein? Ba t'a fɛ a ka échec de kɛ ba bɛ ka siran o yɔrɔ tɔgɔ de ɲɛ sinon ni ba ko k'a bɛ dabila hali sini a bɛ dabila.
ne bɛka ko yɛrɛ bɛɛ ale de kama mais ne ɲɛ b'a la ne tɛ se ka dusuma yɛrɛ sɔrɔ a la n y'a faamu mais fɛɛrɛ kɛ i ka ba teri dɔ ɲini min bɛ ba ka kuma lamɛn ko ba bɛ min ka kuma lamɛn i ka taa i dusukun fɛn b'i dusukun yɛrɛ yɛrɛ la i k'a fɔ o ɲɛna a k'a fɔ ba ɲɛna n'a kɔni ko ko fo i ka taa jagoya la problème foyi t'a la depuis Ala y'i da i m'a ɲini k'a sɔsɔ i bɛ taa mais i yɛrɛ kɔni b'a dɔn ɲuman t'a kɔfɛ
N yɛrɛ b'a dɔn e ka lamɛn e k'o fɔ ba limana in dɔ ɲɛna i k'o ci ba ma ban i y'a faamu wa sinon nin ko aa nin ko ne ba lafiyaba tɛ nin na dɛ balimafuru tɛ balimafuru tɛ marakako dɔrɔn cɛ in b'an ka quartier la mun yɛrɛ kɛra ko sababu ye o fana ye cɛkɔrɔba dɔ o ye ko in bɛɛ ɲɛnabɔ a ko yɛrɛ kɛra lundi u ye furunafolo di mardi yɛrɛ de lundi de u taara kuma fɔ mais furunafolo nana mardi jeudi kɛra kɔɲɔ ye ne ma sɔn petu mais ala ne ba kama ne sɔnna ne donna ko in na ne tɛ cɛ yɛrɛ ye n t'a yelen dɔn yɛrɛ o furunafolo yɛrɛ ko mun kan ka di ne ma ne fa ma sɔn k'o di ne ma ne bɛ sɛgɛn kɔnɔ wagati min ni ne sɛgɛn ne ko ko n tɛnɛmuso ma sisan n k'a k'a fɔ a ɲɛna n k'a ka wari di ko ne bɛ jago kɛ a yɛrɛ sera ka waa tan dɔrɔn de ci ne ma wari in na wari tɔ b'a bolo a y'a dun foyi foyi u mana kuma ko ne ka taa Ne ka taa dɔrɔn ne ka taa madame Jabate ko di tɛ foyi kɛ hun ah Ala k'a ni sahaba bɛn un ɛɛ tu sais que furu kɛcogo n'a ma ɲɛ furu kɛcogo n'a ma ɲɛ furu tɛ balo dɛ un e ni Ala ni kira cɛ u ye nin den in bila ka taa marakadugu la den yera temps min kɔnɔ ani furu sirila temps min kɔnɔ u tɛ se ka kɛ ɲuman ye o furu in sirila nata de kan den in dira cɛkɔrɔba ma nata de kan parce que cɛkɔrɔba bɛ faransi u ɲɛna hali bi tɔɔ de bɛ cɛkɔrɔba la ɛ cɛkɔrɔba min ye muso naani furu ka denw kɔrɔbaya denw ka muso furu i bɛ mɔden wolo la ɛ ni bangebaga musoman min ye ala ni kira minɛ k'i denmuso san mugan ta k'o tintin o la hmm. dɔ yɛrɛ t'o jukɔrɔ ni nata tɛ o nata in de tɛ se ka fa a tɛ fa dɛ nata in tɛ fa fo ka taa diɲɛ wuli mm. et puis min yɛrɛ y'a rɔ kojugu ye n'aw ye den ta k'a don tasuma kɔnɔ au moins aw ka na au secours ni den kɔni bɛ kuma la n bɛ tɔɔrɔlen n bɛ tɔɔrɔlen aw se ye min ye a y'aw bolo kɛ ɲɔgɔn kan den yɛrɛ da ko ko dumuni tɛ so kɔnɔ mm. ɛ eh, dumuni tɛ so min kɔnɔ ɛ mɔgɔ denbatigi ka kɔnɔ ta i kɔngɔtɔ ka den wolo kɔngɔ kan e bɛ sigilen du min kɔnɔ ɛ tilelafana bɛ dumu lagansara ma dɔrɔmɛ t'i bolo a jigiya t'i ye mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min bɛ se k'i sekuri hmm. mɔgɔ wɛrɛ kana sekuri i fa bɛ sigilen Faransi hmm. n'i ye den ye tasuma la i t'a dɛmɛ i kana dɔ wɛrɛ kɛ i bɛ hali wari ci a ma nin k'i ka dumuni sɔngɔ kɔnɔ hmm. kana fini san kana duloki san kana ko wɛrɛ kɛ i bɛ dumuni sɔngɔ kɔni di den ma aw tɛ dumuni sɔngɔ di aw y'a di min ma o t'o di mm. hinɛ tɛ furu kɔnɔ makari tɛ furu kɔnɔ mm. i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan furu dabɔra sunɛ ni farila min kan o yɛrɛ tɛ furu in kɔnɔ mm. furu dabɔra fɛn fɛn kama a si tɛ furu in kɔnɔ ɲuman tɛ ne bɛ min f'i ye n denmuso n'i sigilen don i ka wuli k'i jɔ wuli k'i jɔ dɛ i bɛ ko ko la n'i fa limana bɛ yen ou bien n'i ba limana bɛ yen min bɛ se ka tiɲɛ fɔ musokɔrɔba in ni cɛkɔrɔba in ye mm. u ka tiɲɛ f'u ɲɛna ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ fiyewu fiyewu ale de y'i don furu in na ala ye dɔ in min don i garisɛgɛ la a t'a dɔn koyi den in don a bolo den in don a bolo i k'i yɛrɛ ɲini ni wagati kɛra u hakili bɛ na tanti den in tɛ se ka don a bolo parce que mun na a tɛ- n'u de a nana kɛ a ma den yɛrɛ ɲininkali kɛ a ye ne wele siɲɛ kelen k'ale kɔni ka taa so ko ne dun ma taa jɔni cɛ in a nana o a cɛ bɛ- juma y'o a ye bɛ ne ma Mali la yan. cɛ f'i ye sa sisan n den k'i in ba dɛ n k'i ba ɔ ne fa n ɔ k'i ne fa wolo awɔ.
ba den bɛ yan o, madame ne ko Jabate ba a yɛrɛ de lamɛn a bɛ ka min fɔ a lamɛn tan

a bɛ wari di ne ma de ko de fɔra hɔn k'ale yɛrɛ ka denbaya de b'ale bolo ne cɛ ka occuper ne la e cɛ ka occuper i la ni cɛ tɛ occuper i la dun n'i y'a signaler k'i cɛ tɛ occuper i la mɔgɔ min t'i wele o bɛ se ka occuper i la i ka situation en tout cas i bɛ wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye madame Jabate i solution i ka solution laban ye jumɛn de ye an bɛ tɛmɛ ne ka solution laban ye min ye a ka wuli ka jɔ a yɛrɛ ye a ka cɛsiri jala ta. a bɛ ko ko la a ka cɛsiri jala ta den min b'a sen fɛ a ka den fara ka bɔ a la k'a di woloba in ma n'a ye den di woloba ma o b'a sen na fɛgɛya donc i ka ɲɛɲini i ka ko la i tɛ furu kɔnɔ dɛ i tɛ furu kɔnɔ i bɛ jahanaba de kɔnɔ n'i tora nin kɔnɔ i mago sara fu tɛnɛn ko di eh, lamini ala ka hakili ɲuman d'a ma eh, bamanan ko ko furu jigintan man di furu mana kɛ cogo cogo fo mɔgɔ ka kɛ jigin mais ba in yɔrɔ dɔ la ne bɛ ba in fo k'a sababu kɛ a bɛ a bɛ kan ka den dɛmɛ n'o tɛ ni nin tun ye ba dɔw ye sa tun y'a sɔrɔ furu in sara a mɛnna mais ba in ye a den dɛmɛ furuso kɔnɔ a bɛ wari da a bɛ hali den y'a fɔ ko ba ye waa tan d'a ma a ka kɔɲɔ kɛ den ka furu ka di ba ye a ka furu ka di ba in ye a ka to furu kɔnɔ a ka di ba in ye n'o tɛ n'a tun man di ba ye sa y'a sɔrɔ furu in sara a mɛnna mais porobilɛmu ye min ye furu yɛrɛ kɔnɔna na ni kɔngɔ bɛ furu o furu kɔnɔ o tɛ furu ye dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ i bɛ furu kɛ a k'a sɔrɔ i kɔnɔ de falen don mm. e cɛ ye san bi wɔɔrɔ ni fila hakili foyi foyi tɛ e la ka walidennin fitinin nin furu k'a bila i kɔfɛ i t'a hinɛ minɛ hal'a ka sokɔnɔna i m'a labɛn matila dalen don duguma de e nin tɛ hɛrɛ ye dɛ lamini cɛ in kɔni a ye denni tɔɲɔ ɛɛ tɛnɛ a bɛ sisan muso in kan ka mun de kɛ an bɛ tɛmɛ oui muso in bɛ min kɛ a b'a yɛrɛ ɲini kɛ ala ye furu da a ye furusa da a man kan ka to nin furu in kɔnɔ n'a tora nin furu in kɔnɔ a bɛ su de ko a yɛrɛ la cɛ san nin ye denmisɛnnin fitinini de ye n'a tora furu kɔnɔ a tɛna na ɲɛ a tɛna a parce que a bɛna don ko la ko minnu man d'a ye diɲɛnatigɛ kɔnɔ ko minnu b'a mangoya sini ta ye o kuma na a k'a yɛrɛ ɲini parce que furu ye furu o furu ni suna ni farida t'a kɔnɔ komi madame jabatɛ y'a fɔ cogo min na o tɛ furu ye o ɛ tiɲɛ na n furulen don mɔgɔ ma k'a bɛ extérieur la a bɛ a bɛ fara ko b'a yɛrɛ ko ko faransi a bɛ faransi furu kɔnɔna na hmm. hali telefɔni min bɛ muso soulager hmm. n'i ye yɔrɔ jan furu kɛra ni telefɔni bɔr'u ni ɲɔgɔn u cɛ ye telefɔni de ye u cɛ ye telefɔni de ye mais ni en tant que ni porobilɛmu tɛ yen ale n'a cɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na hmm. cɛ tɛ fili k'a weele yɛrɛ hmm. ɛ o ye furu ye furu tɛ cɛ in tɛ kan ka fosi k'a ye et puis sinamuso bɛ denni na fɛnɛ ka fara o kan o ye musokɔrɔba ye du bɛɛ musokɔrɔba nin de ye denmisɛnnin fitinin ne kɔni t'a dɔn fa ninnu b'a la ka den in tintin furu in na kun min kosɔn kun min kosɔn a bɛ se ka kɛ kun dɔ de kosɔn fa ninnu tɛ se parce que ko min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si t'a dɔn ni ala tɛ n'o tɛ ni cɛ ni cɛkɔrɔba in bɛ cogoya min na halisa u bɛ kan ka den tintin k'a don furu kɔnɔ c'est que y a quelque chose qui cloche ko dɔ bɛ yen n'ala sɔnna ma an bɛ ko dɔ bɛ yen non mais ne bɛ min fɔ den ye den de k'i jija a k'a yɛrɛ ɲini an bɛ tɛmɛ An bɛ tɛmɛ hɛrɛ tilenna allô oui kuma b'i bolo an tulo b'i la oui porobilɛmu dɔ de bɛ ne kan ne bɛ furu la tiɲɛ na ne cɛ ne tɛ den fɛ ne ka furu kɔnɔna na
allô oui ne ka furu kɔnɔna na ne nana garijɛ fɔlɔ sɔrɔ a ye sokɔnɔna bila a ye sokɔnɔna bila pewu yɛrɛ yɛrɛ bɔn ne y'a kɛ ko n'i b'a sɔrɔ kunfɛn ni cɛ dɔw la ne y'a kɛ bɔn ala nana kɛ den nana kɔrɔbaya den nalen kɔrɔbaya a ma fila kɛ a ma saba kɛ a tɛ gɛrɛ de n na ten kosɛbɛ a tɛ gɛrɛ de n na ten kosɛbɛ bɔn den nana se fo san wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma bɔn den kanu tilala ka na don a dusu la tuguni a bɛ fɛnw san den bɔn kɔfɛ ne nana garijɛgɛ wɛrɛ fana sɔrɔ tuguni ne ka ko tɔ nana goya a ye tuguni allo

sisan ko ko bɛ yɔrɔ min na hali so kɔnɔ na a tɛ don so kɔnɔ ten a y'o ye n'a bɔra a bɛ baara yɔrɔ la n'a tɛ baara yɔrɔ la a b'a fɔ k'a bɛ taa gɛrɛn na bɔn ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne kɔnɔ ko fo kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna la tuguni bon euh, i b'a dɔn ale ta man pas trop compliqué a ni mɔgɔ de bɛnnen don min ka faamuyali man bon kelen filanan ye min ye N ko e ta in a compliquélen ba tɛ kosɛbɛ e de b'a bila i kunna dɔrɔn k'a faamuya cɛ dɔw tɛ muso kɔnɔma fɛ dɛ n'u ye muso déformélen ye dɔrɔn c'est fini problème de don bɔn o b'a la bɔn ni ka sɔrɔ kunnafɛn dɔ fana b'ale fana nɔfɛ n'a tɛ fɛ ka muso ye situation façon dɔ la bɔn
cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'a muso jiginna ni muso den ye kalo saba naani de sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka gɛrɛ a la n'o tɛ k'a daminɛ a bɛ kɔnɔ ta don min na n'ale bɔra a kalama fo ka taa jigin a ka deux trois mois kɛ a muso man d'a ye o de don ayi a ko a ko ko cɛ yɛrɛ fɔlɔla ka gɛrɛ ale la fo den kɔrɔbayalen
parce que cɛ dɔw bɛ yen naturellement olu tɛ e, denbatigi yɛrɛ de olu tɛ se denbatigi yɛrɛ parce que fɛn dɔw b'olu la fɛn minnu ka d'u ye o tɛ se ka i tɛ se ka gɛrɛ denbatigi la n'a ta kɛra o ye sisan a k'a faamuya mais ale ka kuma na ale ko k'a kɛlen bɛ i b'a fɔ cɛ tɛ den fɛ cɛ bɛ den fɛ dɛ parce que a ko ko den ye san wolonwula sɔrɔ kuma min na ko den tilala ka na diya a ye a den ka d'a ye o denw ka d'a ye o mais problème ye min ye cɛ dɔw bɛ yen nɔ muso kɔnɔma man d'u ye i b'a fɔ muso kɔnɔma ka di dɔw ye oui, mais dɔw bɛ yen fɛnɛ f'i ɲɛ na k'i man ko ni eh, a cɛ a problème ba t'a t'ale ta in na mais juste ale de k'a faamu k'a fɔ n'i y'a ye cɛ bi yɔrɔ janya la a tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ muso kɔnɔma de fɛ o mhm. eh, u bi garisigɛ sɔrɔ u bi den fɛ mais den ka situation i n'a fɔ ka muso bila garisigɛ la ka taa se fo o bɛ moyi tuma min na ka kalo saba kɛ

parce que n'a n'a jiginna ni den bɛna ɲini ka bɔ a la dɔrɔn i b'a ye cɛ b'i madon ba la a b'i madon den na a b'i mako jɔ bɛɛ lajɛlen na donc o mɔgɔ sugu de b'a bolo donc a b'a lafɛngɛ de dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni ka taa k'a ladaru dɔɔni dɔɔni hakili la ale bɛ se ka sauver o yɔrɔ de la kosɛbɛ oui madame Jabate kuma b'i bolo oui ala yɛrɛ jate kama
walayi Moi, je ne comprends pas. Non, c'est pas normal. fɛn dɔw bɛ yen c'est pas normal mm-hmm. e tɛ se k'i da muso fɛ ka kɔnɔ da muso la mm. i bɛ so bila mm. dɔ k'a fɔ cɛ in ɲɛ sa mm. non cɛ bɛ min na nin ye nin ye kafiriya de ye kunnafɛn tɛ foyi tɛ eh, non non non laisse-moi parler ala kama i jɔ n ka kuma n bɛ hakilina de fɔ ala kama n bɛ hakilina de fɔ mm. cɛ in bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ cɛ in bɛ cogo min na cogo ɲuman tɛ kuma ka kan ka kɛ cɛ in fɛ e kɔnɔ tali ka gɛlɛn ma dɛ ne ko muso bɛ kɔnɔ t'a yɛrɛ ye wa a dun tɛ muso in to yen i ye kɔnɔ fɔlɔ da fo san wolowula i tɛ gɛrɛ den na i tɛ gɛrɛ muso la i tɛ gɛrɛ den na kuma ka kan ka kɛ cɛ in fɛ parce que c'est pas normal i ka kan k'i muso nɛgɛn wagati min na o y'a kɔnɔma tuma ye e bɛ den ɲuman min ɲinina e ka kan k'i muso ladon tuma min na o y'a kɔnɔma ye i ka kan ka hinɛ a la tuma min na o y'a kɔnɔma ye i ka kan k'i i muso bila condition bɛɛ la cogoya min na pour que ka den ɲuman sɔrɔ o y'a kɔnɔma ye n'e bɛ ban kɔnɔma la ka du bila i tɛ kuma i muso fɛ i mago t'i muso la i bɛ t'i kun fɛ ko ko dɔ b'e la foyi t'a la a y'a sɔrɔ ni muso in de ye non i t'o kɛ ne la siɲɛ kelen k'i bɛ tila ka kɔnɔ filanan da non c'est pas la même c'est pas possible cɛ ka kan ka mɔgɔw ka kan ka kuma cɛ in fɛ n'a tɛ muso furu ɲɛ dɔn a ka f'a ye n'a tɛ muso mara ɲɛ dɔn a ka f'a ye a somɔgɔw ka kan k'a lasigi kuma ka f'a ye a bɛ min faamu cɛ bɛɛ tɛ ten koyi diɲɛ cɛ bɛɛ tɛ ten wa nin tɛ sariya ye bi nin tɛ sariya ye sini cɛ in jogo man ɲi a kɛcogo man ɲi a hakili man ɲi il faut que tiɲɛ de ka f'a ye non non non kuma ka kan ka kɛ cɛ in fɛ bien i ye min fɔ o ye tiɲɛ ye kuma kan ka k'a fɛ i b'a kɛ to mɔgɔ dɔn i b'a kɛ to kuma kan ka k'a fɛ jɔn de bɛna kuma nin fɛ sisan e filɛ ka non n bɛ na le n bɛ na le n'i ye question poser n b'i jaabi oui n bɛ na le e filɛ ka ton min utiliser nin ye fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min fana bɛ nin ton utiliser n'a ye kɛ o tɛ tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ parce que n'an y'e ka faamuyali jate minɛ molobaliya dɔɔni b'a kɔnɔ kojugu o t'o yɔrɔ ye wa kojugu bien maintenant ni kolatɔnbaga tɛ du kɔnɔna la muso kan ka kɛ cogo di
muso ka s'a so ni kolatɔnbaga tɛ yen a ɲɛf'u ɲɛna a ka se cɛ somɔgɔw ma n'a ba bɛ yen a fa bɛ yen u k'a lasigi u ka kum'a fɛ nin mɔgɔ façon ninnu f'u ka lasigi de ka tiɲɛ f'u ɲɛna parce que n'i ye cɛ in ɲininka a tɛ ko la koyi A tɛ ka foyi kɛ c'est pas fatɔ ka ca koyi nin ye mɔgɔ hakilintan dɔ de ye ɛɛ n'i y'a lajɛ ee madame Jabate ye min fɔ muso ka garisɛgɛ ko tɛ ta e yɛrɛ kɔ bon e ka tila k' i mabɔ denw na fo den ka se san wɔɔrɔ ma de e bɛna ka na i occuper denw na mentalement i b'a dɔn k'a fɔ cɛ in fɛn dɔ b'a j'a hakili la sinon ni mɔgɔ min hakili yɛrɛ dafalen yɛrɛ yɛrɛ don o bɛ se ka kɛ tan cogo di mais a kɔni ɲuman kɔni kuma ka k'a fɛ yen ni muso in bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ kɔni na cɛ yɛrɛ somɔgɔ kunda mhm. walima cɛ yɛrɛ jɛɲɔgɔn kunda mhm. minnu bɛ se ka kuma cɛ in fɛ ka n'a hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na Aɔn kuma ka k'a fɛ yɛrɛ de quoi adamaden bɛ dilan nin kɔni tɛ alimami ne bɛnna ni nin cɛ dɔ ye muso nana n'a ka problème ye ne yɛrɛ taara cɛ fɛ yen cɛ ko ne ma ni muso bɛ sigi o kan ni muso ye kɔnɔ ta kaban ko ale muso nege bɛ bɔ ale la de pewu fo den ka san fila sɔrɔ f'a ka dabɔ sin na o tuma wa n'a dabɔra sin na a tɛ su bila muso kɔ ko mhm. muso sigilen filɛ nin mhm. k'a yɛrɛ b'a dɔn ko bon o y'ale cogoya yɛrɛ de mhm. ni muso bɛ sigi o kan a ka sigi o kan n'a tɛ se k'a fɔ de k'a den man d'a ye o tɛ mais ale yɛrɛ de tɛ se k'a tɛ se yɛrɛ. alimami n bɛ fɛ ka n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ madame Jabate a k'a faamu a b'a kɛ to. psychologues bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen. u mana ko dɔw y'i la o tun ye dans la société ou bien mm. même dans les grandes familles mm. kolatɔnbagaw de tun bɛ yen n'i ye bon eh, ala n'i y'a ye a bɛ fɔ k'a fɔ ko kabila c'est à dire i ka to kabila ka hukumu kɔnɔna la ka di a dɔ de filɛ nin ye k'an ka to dubaw kɔnɔ an kana yɛrɛkɛ a dɔ de filɛ nin ye mm. an ka to dubaw kɔnɔ mm. an kana yɛrɛkɛ mm. a dɔ de filɛ nin ye mm-hmm. e bi ko dɔ kɛ i bolo k'a fɔ ko ko ɲuman don mm-hmm. cɛkɔrɔba sigilen ɲɛ b'i la mm-hmm. i kɔrɔ sigilen ɲɛ b'i la i tɛnɛmuso sigilen ɲɛ b'i la i mamuso sigilen ɲɛ b'i la mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ du kɔnɔna la ko dɔnna ni ko dɔn matarafa ko ɲuman matarafakɛlaw duba kɔnɔna la olu ɲɛ b'i la dɔ de b'i ye i bɛ ka ko dɔ k'i muso la i muso t'a fɔ dɛ i muso t'a kuma fɔ dɛ ale bɛ ka a tɔn min utiliser na ale bɛ k'a ta ni yɔrɔ min madame Jabate bɛ k'a ta ni yɔrɔ min a b'a jo fɛ a ka tiɲɛ b'a bolo mais fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min b'a fɔ hun o a tɛ pe a tɛ f'a ye dɔn dɔn na dɛ a caman na hali n'a man d'a ni ye a b'i segin a kɔ a b'i janto na hali n'a ni bɛ ka tɔɔrɔ mm. nka i kan ka min fana faamu cɛ dɔw bɛ yen muso kɔnɔma de ka d'u ye n'u muso garisigɛlen don non muso bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ u bolo mm.

E- e- cɛ- ma- fɛn mu- mu- muso garisigɛlenw ɲininka n ko i b'i cɛw dɔw ye bɔlɔ ɲɛfɛ u tɛ ko foyi ye n'u ye muso garisigɛlen ye dɔrɔn u mako de salen filɛ ye u mako de salen filɛ ye dɛ i y'a faamu ɔn maintenant sisan a mɔgɔw de fana bɛ yen mais i ye kolatɔ min fɔ o kolatɔ nin f'a k'a sɔrɔ mɔgɔ ŋɔɲalen dɔ bɛ sokɔnɔna la min bɛ gɔngɔli sigi cɛ kun Ouais. min b'a to a bɛ segin a kɔfɛ dɔɔnin

oui
oui
juguman tɛ tiɲɛ na ni problème a kuma ka ca dɔɔnin bon n'i y'a jateminɛ n kɔni ka jate la aa ne fana ye denmisɛn de mais bi musomanw fana u dama ka go dɔɔnin aw bɛ o yɔrɔw fana jateminɛ n'i ye kɔnɔ ta i bɛ tɛ duman fɔ cɛ ye n'a ni a nana n'a bɔra baarakɛyɔrɔ la ka na i tɛ duman fɔ i t'a bɛrɛbɛrɛ mais a mana kɛ cogo cogo i kɔnɔma don n'a nana a bisimila ka ɲɛ i k'a bɛrɛbɛrɛ cogo bɛɛ la donc i b'a hakilina ta sɔrɔ mais ni e tɛ duman i t'a kunbɛn ni duman ye n'a ye kuma i fɛ i t'a kunbɛn i t'a jaabi ni duman ye a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a kuma ka ca dɛ n'a a ye garisigɛ sɔrɔ a t'i kunbɛn ni duman ye voilà mais n'a a garisigɛ t'a la a b'i kunbɛn ni duman ye wa voilà ɔ e yɛrɛ m'o faamu ka ban wa awɔ n y'a faamuya ɔ e tɛ se k'o mɔ i ma wa k'a tigi nɛgɛ o kan wa
i b'a nɛgɛ ɔ mais ni dɔw dɔw bɛ yen u tɛ sɔn nɛgɛli de ma o ayi mais f'u ka nɛgɛni de kɛ o ɛ mɔgɔ min mɔgɔ min ka baara tɛ fɛn min ye n'a bɛ wagati Awɔ. dɔ de kɔnɔ a tɛ sɔn n'a bɔra o Awɔ. wagati kɔnɔ a ka ɲi Ɔ, i kan k'o Awɔ. faamu k'a fɔ o fana bɛ ten ɛ banabagatɔ Ɔ. bɛ banabagatɔ ba- mɔgɔ ɛ, fɛngɛ palu digilen bɛ mɔgɔ min na o bɛ naji fɛ wa ayi n'o ye naji suma mɛn kabako don dɛ a ma nɔgɔn ɔ va- ɔ, bon yɔrɔ i y'o dɔn i y'o dɔn i yɛrɛ la san dɛ
Bon maintenant ni muso garisigɛra muso dɔw bɛ u b'u madon u bɛ duman fɔ u cɛ muso dɔw bɛ olu tɛ sɔn yɛrɛ fo ka du jigin hali cɛ farilakasa a man d'a ye f'an k'o faamu ɲɔgɔn bolo dɛ ni palu jugumanba y'i minɛ fɛ

N balimakɛ min bɔra sa ka kuma fɔ a la kuma cɛ parce que a sisan denw ni min ye garisigɛ sɔrɔ dɔrɔn damangoya de fanga ka bon damangoya in lawuli ma tɛ dɛ a damangoya in tɛ lawuli ma ye dɛ
awɔ mais hali wolodennin minnu bɛ yen Dɔw ka dusu ka kɛ a bɛ a bɛ kɔlɔlɔ bɛ olu la oui mais n'i y'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu kuma kɔnɔ parce que fo cɛw ka o yɔrɔ fana faamu musow la ɛɛ beaucoup de fois cɛw mana garisigɛ di musow ma dɔrɔn u b'u ma bɔ i n'a fɔ madame Jabate diminen ye kuma min fɔ sisan u b'u ma bɔ u ka u tɛ bɛrɛ bɛrɛ kɛ i ye fɛn dɔ don don ni muso sogo n'a golo ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ ni ala ka kɛ de don mais n'a b'ale tɔɔrɔ sira façon bɛɛ fɛ a b'a bila fɔɔnɔ na a bɛ a bɛ bana bila a la fɛn dɔ de dulonnen don a la o kan ka o fɛn in kan ka kɔrɔbaya kalo kɔnɔntɔn a farikolo la a kan ka i occuper o fɛn nin na n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ san fila a b'a sugunɛ n'a bo n'a kasi n'a a fɛngɛ a fura ɲini n'a ta ɲun ka taa n'a ye yanfɛ taa n'a ye yanfɛ taa n'a ye yanfɛ donc muso bɛ san saba de kɛ den kelen na donni na n t'a dɔn n'i y'a faamu bon maintenant o san saba kɔrɔ cɛ jumɛn de bɛ yen min b'i mako jɔ a muso la k'a daminɛ n ma n ka kalolabɔ ye mana fɔ don min na fo ka taa san saba nin dafa cɛ cɛ hakɛ jeli de bɛ se k'i mako jɔ a muso la o wagati la musow ka kɔnɔ ta musow ka kɔnɔ ta cogo tɛ kelen ye dɔ bɛ yen n'a ye garisigɛ sɔrɔ fo ka taa jigin a tɛ dɔgɔtɔrɔso taa kuma ko kuma tɛ fɔ bana t'a la a tɛ fɔnɔ a tɛ daji tu i b'a fɔ ko depuis ala y'a da foyi dulonnen t'a la. dɔ bɛ yen n'a ko don min na ko n ye n ka laada tununna fo ka taa jigin a ni hɛrɛ farala a bɛ fasa k'a fasa a man kɛnɛ tuma si o y'o fari kɛ cogo de o y'o ka ala y'o kɛ o cogo de la ten mm, fiɲɛ min bɛ don dɔw kun na n t'a dɔn n'i y'a faamu dɔ bɛ yen n'a ye a b'a ka bana nin bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ mais a mɔgɔ nisɔngo tɛ dɔ bɛ yen n'a fɔra dɔrɔn k'a fɔ k'ale garisigɛ la ka fo ka taa jigin a ni cɛ bɛ kɛlɛ de la mhm. a ni cɛ bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ tɛ ban o tɛ dabila fɛs mais a nɔ tɛ dɛ don min na n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ sin ka yafa deli cɛ fɛ ten mhm. o fana o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ɛɛ mais fo cɛw k'o faamu kelen fila sabanan ye min ye ɛɛ surtout que n'a kɛra musomisɛnnin kunda ka taa yanni u ka taa hakili sɔrɔ tuma min na e ye garisigɛ di nin ma dɔrɔn e y'o ye e tɛ bɔ e bɛ bɔ n'e bɔra e tɛ don fo deux heures trois heures du matin a bɛ mun de bila a kun na ale tun bɛ kɛnɛma tuma min na e tun bɛ mɛnni min kɛ sisan i y'ale ladon i bɛ ko ɲɔgɔnna wɛrɛ de kɛ musoman wɛrɛ nɔfɛ e bɛ se k'o lafaamuya o kan cogo di et puis n'i donna fana n'a k'i ma karisa e tun bɛ min i tɛ bɔ n kun na i bɛ ɲininkali kɛ mun na ne ko i tɛ n to yen n'i ka keleya jalan ye ɔ o jaabi bon aw b'o jaabili minnu kɛ aw bolo k'a fɔ k'o ye juste téléphone message de ye ka taa mais aw t'a dɔn k'a fɔ k'a fɔ k'aw filɛ ka jeli daɲɛ kelen de b'o muso dusukun na maintenant n'o y'o aigreur ta k'i sigi n'o ye ka kɔnɔmaya fara o kan aw bɛna n'a fɔ sa ko non k'a yɛlɛla a bɔnna a binna kirikara la a bɛ ɲa wa awɔ ayi o man ɲi kuma ɔ filɛ bon ne yɛrɛ hali ne yɛrɛ ta ne ye garijɛgɛ sɔrɔ o ko ka di ne ye cogo min na ala de b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ ko mɔgɔ don n'a ko cogo di
e ta e ne e ta kɛra cogo di ni ne ta ye garijɛgɛ sɔrɔ ko ka di ne ye kojugu ni e ta ye garijɛgɛ sɔrɔ a ka d'i ye a ka di ne ye kojugu a b'i kɛrɛfɛ wa
a a bɛ n kɛrɛfɛ nka mais an tɛ so kelen kɔnɔ quoi ale bɛ so jumɛn kɔnɔ
bon tiɲɛna bon an fɛ burusi kɔnɔ muso so ni cɛso bɛ yen e bɛ cɛso de kɔnɔ
ne bɛ cɛ so kɔnɔ daga daga min bɛ fɛn lit kɛrɛfɛ o ye daga sugu jumɛn daga min filɛ lit ne bɛ cɛ so kɔnɔ tiɲɛna ne ta ko ka di ne ye daga ma n'a ye garijɛgɛ sɔrɔ mais e bɛ taa cɛ so kɔnɔ muso joli b'e bolo
kelen ɛ muso kelen de b'e bolo e bɛ cɛ so kɔnɔ
aa bon o y'an ka burusi kɔnɔna laada ye donc e bɛ si yen de
ne kelen de bɛ si ale ni denmisɛnninw fana bɛ si a ta kɔnɔ N'a bɛ ga la a bɛ kɛ cogo di e de bɛ taa ne bɛ taa tiɲɛna e de bɛ taa yen ɔ téléphone bila sa i ka taa kɛ
a tɛ ga la bi a jɔn bɛ ga la bon a kelen pe an bɛ duba de kɔnɔ mais a kelen de t'e bolo furumuso ye yan
Aa bon an ka yɔrɔ taabolo ye dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ ko mɔgɔw fana bon ka an fila bɛ so kelen kɔnɔ o man di ne ye tuma bɛɛ. Aa d'accord. Tiɲɛ ko Ala. Unhun. Ok daga min b'i kɛrɛfɛ, a ji dɔ bila bidon kɔnɔ ka n'a d'a ma, i y'a mɛn? Ni Ala sɔnna a ma. Parce que i tɛ taa cɛso kɔnɔ gansan na ten.
Aa ka to yɛrɛ. An b'i fo, i ni ce. Awa i tɛ se k'a minɛ kuma la. Dala ee.
Ala ye mun de kɛ aa k'i tɛ se k'a minɛ kuma la dɛ an bɛ dɔ la